ịmagodị ihe na ihe ya atọghị na chọọchị na mbido nụ ụmụ na nche m mana obi dị m ụtọ na mbụ nna anyị ukwu bụ tinubu na nna anyị ukwu bụ peter mba ị ma na ị sị na onye anaghị atụrụ anyị anụkwa gị anụ nwee ike ị ga-emete ka onye ọma na-eme na nke mbụ bụgodo na shida ya oyi anyị nna anyị ukwu bụzụ Peter Mba ọ na-agba mbọ na-ekwe anyị nkwa na ego abụghị taa ya bụ n'echi Mm. mana ama mụ na ọ na-echeta Nsụka na ọ gaghị ga-echezọ na anyị na ọ bụ anyị bụ ivu Enugu steeti Mm. na o chezọ anyị na o chezọ Enugu Mm. o chezọ Nsụka na o chezọ Enugu Mm. obi dị m ụtọ na ọchịchị ọ na-achị na-asị na ọ ga na-echeta anyị adọghị echeta anyị na ọ bụ anyị bụ ivu ivu ivu enugu steeti Mm. amụrụ onye n'ego ọ dị mma ọzọ dịka ibe ya bụ na ọ bụ ife dịka last eh, week by this time last eh, week all of us nọ na adada hall ebe eh, commissioner of eh, transport bịa gwa ndị ọha nsụka ihe ma eji a ga-eji wee kụkpọ some places na nsụka demolition so i don't know if you have heard about it you're a businessman ama na ị bụ onye oji ego achụ ego ya bụ ife ga-ewute gị in a special I don't know how the news came to you Eh, I want you to also comment on that before ị ga-agbapụ ya ọsọ ọ bụ eziokwu anụrụ m ya ma m anọghị mana since ụnyaahụ mgbe m latara na-afụkwa ka ihe si aga Ee, ọ da ka m na-ekwu a ga-eme ụfọdụ sometimes na a ga-emebighị na a gaghị edozi ihe m na-ekwu bụ na ọ bụ eziokwu maka m a business man yes na ọ da ka mgbe m nọ ere ashanwụ shama abịaba echiri mee mana ọ bụ na echiri mee kọwa manụ m sị m nekwe ka ọ ya-eshi adị nekwe ka m ya-eshi eme ma ọ ga-aga n'iru karịma ka m nọrịda ọ ga-ewute m o ma ọ gụ na ọ bụ ego m mana amaghị m na e je m enweta nke karịa ihe m na-asị nwoke te nwaanyị echikporo maka dara nke m dị na anọ m na ya anyị ma na abụ m isi okwe nọ n'ụlọ n'ogbe m na-azụ n'ahịa Hmm. so naanị m asị na amazon na-ede mana nwoke na nwaanyị emejoro maọbụ echikporo unu ebuola iwe na nke iru ka nke iru ji anụnụ ga ya afie mgbe a ga-eme na ihe onye na-achị anyị na Igbo- eh, eh, eh, nsụka local government ji eme ha mgbe m na-asị ya bụ na unu kere ajị n'ume taanụ daanụ jụụ baa chaplet na mmiri ọ dị mma mana mgbe ụfọdụ a na-anụ afa gị n'egwu a m na-eme ka m jụọ gị i mebu ka ị kụ egwu mgbe ị nọ na ụmụazị because ndị egwu ị bụ ọyị ndị egwu onye ọbụla na-akụ egwu na-akpọ afa gị n'egwu egwu ọbụla a ya-akụ n'ala igbo adị m sure na ọ bụrụ na ọsadebe ka dị ndụ ọ ga-eti afa gị n'egwu

ihe dị n'egwu na-amasị m mgbe m pe mpe anụmechi anụmechite ọ bụ na unu ndị nsụka bụ ndị ihe ka jamia na-akpọ kpoganyigbo Mm. kpoganyigbo ọ mụ na-eyi ntede egwu na ọgbọ m anaghị emeri m egwu na-amasị m amaghị m ka ọmọgụ nọ na-amasị m bụ ọ bụ toke eke toke ahụ chimegwu na-ege chi m naghị ha sị m bịa n'osete naghị laikịrị na ma ama ego ihe efutere na bịa ịma na enweghị na ama ka ochie ya bịa ụwa na ọ Chukwu kere gị bịa na-ewepụta ihe ile dị gị n'ishi nsị na ọhụụ m ochie eme Ọ dị mma.
Um, you are the CEO of Eternal Paint. yes o. Eh, ụfọdụ na-asị na Eternal Paint bụ ọba of all paint n'Enugu and eh, ama na Eternal Paint dị nke obido na Lagos

na eji m alata ana abụ m nwa nsụka na nwa nsụka anaghị anaghị anọte aka n'ụzọ Mm. be m latarị latarị sị mba n'ebe ọ bụ na ndị otu ndị be anyị bụ ndị nsụka afụrụ m n'anya ma ọzọ fụ ha n'anya na eji m eweta biznes ji ememe ma mụ na ọha ile dọị nweta ihe ebe a na-akpọ paint ya bụ mgbe ọbụla ị fụrụ Eternal paint na naijiria na ọ bụ nwa nsụka nwee ọwa mụrụ e na ego ebido m na Lagos mee wee latara Enugu steeti si na ma mbido n'isi mmiri lata na enugu steeti nwee na enugu steeti wezie nke a mwasha maka ị na-ebu na evudetegodime n'ogurute n'elugu ezike na ile bụ na na nke ka n'iru na-ekom jee weta nke ọha ile ya afụ n'anya nye ndị nsụka bụrụ onye nsụka ị bụrụ onye nsụka na ya arụ ọrụ mbọ m na ọha ile ga-eruje ghọ I also understood that uh, you were the one that painted the government house. Yes. Is that uh, true? Uh-huh. Um, um, so, ke ihe, I want to know that thing that makes Eternal paint different from other paints. Ke ihe dị iche. Ihe dị iche. Hmm.
Mụ na-akpọta eshiri m na Thailand. Mụ na ndị Dubai nọ na Thailand ngwa ahịa. Na-achọ m ihe dị iche hmm. na paint na Naịjirịa. Bet m oke. Gede ka m si chọọ ya.

ihe dị iche dị iche maka na ọ bụghị paint ya enye gị nsogbu ọ bụghị paint ọ bụ ite- eh, ịnyakụ na ịtụketa tụkugu ma ịfata eka ohichiri gị n'eka ọhụm adịghị ada guarantee ọ paint ọ bụ i te ọ ya nọdụ n'ụlọ gị ga-abụghị bụ ya asịsị na-achọrọ ịgbagharị na ọ bụghị na paint kara nka ọ dịghị possible Mm.
ụfọdụ ga na-asị paint a nwecha all these qualities na price a ga-adịkwa too high i don't know price m adịghị high n'ijegbo na another paint bụ price ghe ịbịama na internal paint ị fụma na internal paint ka low and na ọ na-enye gị ihe karịma nke ndị ngara ọnụ Okay. ụfọdụ na-abụ e bido business ama m ndị Nsụka na-eme ọfụma na Lagos ụfọdụ nọ n'obodo oyibo UK US na-eme ọfụma na-eme ma power bank all these kind of things mana ha adịghị echeta ibunete ya n'ala Igbo ka ihe bụ ka ihe kpasu gị mkpọsụ kpasu mmụọ gị ji wee sị na paint a ga-eru ụlọ ihe Mm. ihe kpasị m iwe bụ na ọ baghị m kwuru dịrị si na obodo oyibo ba m nọrị Mm. m sị mba na anyị malata Naijiria na Naijiria ba anyị Lagos ba m bidoro dịka m si ya gwa gị enwere m ụlọ enwere m ihe ele na Lagos adị m ka nwoke na-adị na Lagos mana asịrị m mba na ọ bụrụ ihe ndị oyibo sụrụ na charity begins at home Mm. and na a sịrị na ọ bụ egbudo akwa ọlada n'ụzọ egbu- agbada ya ọlada na abụ naghị na anyị nidiri ma anyị vuleti ya ole anyị nwere ta ọ bụrụ na Lagos ọ m- ma anyị meme ma ele- ma ala Nsụka maọbụ ala Enugu steeti ma ọ dịrị ka Lagos Mm. ya bịa ịkpasị m iwe sị mba na ji m evule da nwa ya ka nke nwere mgbe enu na ọ ya bụ ekere bụ na nke m dị n'ụlọ Hmm. akụ ruo ụlọ akụ ruo ụlọ kwuo onye kpatara ya ọ dị mma since anyị ji wee budata ya n'ala Igbo na Nsụka gedegede kedu ka ndị be anyị si wee nabata ya hei ọ ya ba m ji asị na onye ọbụla ga-evuletere gị nke ọ na-eme ya vulete nata nwasha na-echeta m obodo oyibo echeta m ta Lagos na ha ele bụ ndị Igbo ndị Naijiria ndị Igbo ndị Enugwu ndị Anambra i- Igbo ala Igbo ọbụla ala Igbo ha nabatara internal paint nwa ebe ha na-ejide internal paint vie ka kwa dam na-asị nwoke na nwaanyị nke inwele inwele mgbe ị nọrọ ị nọrọ ebe onye Igbo asị m na ị ga-eburu batawa n'ala Igbo a ga-anabata gị taa na ọ bụzi internal paint kasị akasị n'ala Igbo aside the internal paint and other businesses itinyego aka ma ọ bụ Yes, na-eme sir. yes gaa n'iru ọ mụnwa na Atlanta bolt and nut from China enwere m shop na Trade Fair Mm, ibe anyị amahụ maka nke a yes anyị amaghị na ọga nwa anyị bidogo anyị bido mmadụ Ọzọ, enwere m cosmetics na Balogun ịma atụ ncha na ude na-egekwe ọ dịrị eled ya mere m na-agwa gị ma ya mere a ma ekpole ya bidogo na pe- paint si ma mkpoletegoro ya n'ala Igbo a ma ekpolete ya ma elele n'ofe ya n'anya ya nke a first step ịtụpụ ya nke mbụ Eh, ụfọdụ akpọọ gị already enwe mgbe ị na-ekwu okwu ha nụgo m ebe i kwu sị that ọ bụrụ na ị rụsịa ụlọ ị nwere ike iji ete penti e nwere nke ị na-ekwu ya na egwuregwu ka ide ide ịnọ ka ikwe ya na redio na na ọ bụrụ na ị rụsịa ụnọ na i nwero ego iji agba penti gị kpọọ amụrụ onye na ego na ọ ga-asọplai gị penti ya bụ abụ na-ekwu Free of charge. na-enwe achịcha na-asị m na ọ bụ na ị rụgo ụlọ gị na i jighị ego penti na-abịa ịkpọ m m bịa m fụ mmanya mmadụ na-enweghị chi m n'eziokwu eziokwu na o jikwa ego ego penti m sị ọ gaba agaghị ọ bụrụ nta na nke m na-ere one naira m sị ngwa na ọ bụ nke m na-ere two naira m sị ngwa na ọ ga-awụ one naira gede ka ị ga-esi akwụda m one naira ma pere pere ma anyị kwu ike quality dị na eternal paint Mm. ọ mgbe ọ bụ ọ dị mma okay ka m kpọpezi igwe e ji ekwu okwu ka ndị mmadụ nwee ike kpọbata maka afụgo m ka ha na-ewenye aka enu ụfọdụ na-ezite ozi anụgo na amụrụ onye na ego nọ na studio kpọọ na 091653488

afa gị ebe i si akpọ Mema- Agba ule nke esi akpọ ka a zụrụ ọkụ a zụrụ na akpọ from agba ule na Nsụka. nke na amụrụ onye na ego amụrụ onye na ego eke abụ ekelekwe Oh, good morning, sir. I me aga nwanne nchi. ọ dịkwa m oyi. Ya, Ihe sị ka gị ma bụ paint gị ahụ ọ gbaghị paint ka ọ bụ emulsion. Kedu the type of paint? Ee, ọ bụ matte emulsion satin Okay. silk Ah. and oil paint also e ji ete gada maọbụ caps ya ọ dị complete ee ọ dị complete ngwa ndị ọma na-ege ntị ọ bụrụ na ị kpọbataba ugbu a till the- this eh, program end ya ị kpọbata ị sị anyị eternal paint yes ọ wee zaa gị experience the magic in color ọ dị mma Yes. amụrụ onye na ego ị bụ somebody i nwe special love undying love for nsụka right from time Yes. enwego mgbe mgbe ị ka nọ n'ikorobịa ị na-akpọkọta ụmụ youth Yeah, mom. and eh, ị mago ma ndị ị na-ese ndị obodo oyibo anaghị agụ ha ọnụ Yes. achọrọ m ịma kedu ihe kpani like a- ke- why do you love nsụka so much why are you so proud of nsụka everywhere you go you represent nsụka ma Yes. lagos ma thailand you want to know that na ị bụ nwa nsụka Yes. kedu that thing ihe m ji like na nsụka bụ na anyị anaghị achọ okwu anyị na-erube nwoke isi na-erube nwaanyị isi mana mpakarị ndị igbo dị iche n'iche bịa sị gị nwa nsụ nwa nsụ nwa nsụ nwa nsụ nke a nke a so m ga na-ayọ chukwu sị na o nwego onye nsụka bụla onye nsụka ọ bụ nwoke o, ọ bụ nwaanyị onye youth ọ bịa mụ mara nke m ga-ememe ma anyị dị oyi m ga-ajị ga-eme ebido ome na child will not that kind ya agwa gị Mm. wee jedo obodo oyibo mgbe m jere obodo oyibo na anyị debe mmadụ etọ abi mmadụ ebọ na Thailand ụfọdụ ga ndị metara ma mmemme na ha bụrụ onye nsụka dutọ na ndị Igbo ọzọ na-asụ asụsụ ọzọ a na anyị si ma nsụka achịgide si na ha mee gị nke bụ nke a nke bụ ụdị ndị ọma anyị na-asụ so m ga-asụ mba Mm. mana nta ma n'obi juru m ụsọ because mba anyị na-engbara na mgbe okorobịa ndị nsụka nọ

ịkwara ya akwa ebe ọ- ị na-aga enwe nke ị nọ na event ebe i bu the bucket n'aka nọ na the event you get the point Mf- mgbe ụfọdụ ọbụna m teta ụra ọbụna m amarọ eh, today's date m gaa na your whatsapp status ị ga-afụ ebe a sị today is eh, 29th may we are there ịmago so tell them how to do business and make it in nsụka gaa n'iru ọ bụ anyị ma anyị na-ekwu sị na ọ bụ ikpe ihe ihe ihe abụghị gị ihe ego dị na nsụka point point mmadụ dị na nsụka ihe ile anyị na-achọta n'obodo oyibo dị na nsụka mana onye ọbụla ị ga-alike godu nke ị na-eme ka ọ bụrụ pure water bụ ị na-ere emeela n'ihere ịgbada mbọ ga na-ekpe ekpere ị ga-alike godu ihe ị na-eme before mmadụ alike dị ihe gị so na ihe m na-agwa nwoke te nwaanyị bụ na nke mbụ bụ achọrọ m unu mara na onye ga-enwegị ego taa ya enwegị echile ya bụ aha m bụ na amụrụ onye na ego Mm. o nwego onye- no is not Enwere onye bụ ya na anybody ego, eh. with money Eh, yes ị wọtago Mm. ebido m n'oge ama m akpa abọ ama m egbu akwụ mgbe m dị na nwatakịrị onye ọbụla bụ onye iheaka jụma n'iheaka na ya agwa gị onye m bụ ị gbada mbọ vuru ihe gị na-eme n'isi chukwu enyedenu gị aka ị bịa n'obodo oyibo ndị eje n'obodo i je na Thailand jụma maka nwa nsụka bụrụ amụrụ onye na ego a ya-agwa gị na m gbara mbọ nweta ihe m na-enweta mana ana m asị onye ọbụla nwa nsụka bụrụ ya nke ị na-eme jisi ike mee ma ọha ile mara ya

okay eh, eternal paint Express the magic color.
amụrụ onye na ego ana m Sir. anụ afa gị na ebe a na-eti egwu mana taa ka m nụtụrụ n'ide ndụ Daarụ sa, daarụ, daarụ ana m sa, ekele gị daarụ achọrọ m sa. ịma gị further na ama onye ị bụ gwa biko Okay, sir.
Daalụ. ọ dị mma Ala. ọ dị mma Thank you. Ekele m.
ọ bụkwa na enwe ajụjụ unu chọrọ ịjụ maka eternal paint otu unu ga-esi wee nweta ya na ebe ha nọ ee, m ga-ajụkwa ya ma adreesị ebe ha nọ na ogurute ma enugu ma ife a and ụfọdụ na-eche na ọ sọsọ ndị big man na-eji ya kịkị nụ ka okwu ya na eternal paint is affordable na ọ bụ big man apụtarọ na ọ ma-eme something that eh, anybody can afford you get the point

enwego business i me i fail ya n'iru ọchị ya Ee, ee, ajụjụ a gbagotere Yes.
ịma gị ihe dị n'ụwa as ị bụ ị bụ mmadụ ị ga na-enwe failure mana ọ bụ ka i si jee mee the failure bụ eji akpata na Oliver de Coque gụ n'egwu na ụwa chọrọ obi umeala na ejiri ike Ejiri ike eso- eso- eso ụwa and i jiri nwayọọ ihe ile ya adọị Mm. maka na echi fotere echi foto mgbele nwere onye nwere bad luck ya nwe onye nwere good luck ya ọ bụrụ na ọ bịa gị na bad luck were obi umeala kpọta dị aka na ndị ọdụ na ọdị adị echile na nke gị ga-adọghị ọ dị mma so achọrọ m ka ị gwa m that eh, that time we test that video that thing- that business i me ọ mgbe ị na-agụ akwụkwọ kedu that thing ime ifelu

bụrụ te prayer warrior before dije dem obodo oyibo mgbe ame m nọ ya malite si sam na-ewechole m iwe A- a nweta nwoke ta nwaanyị mba na ewu iwe naanị m anọ mgba m Hmm.
ọ dị mma ọ dị mma ọ ka bụ na ọchịchị naijiria ka ị na-ege ntị ị fụrọ ka o si afịọ ee Amụrụ onye na ego nọ na high spirit as always okay biko achọrọ m ka ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-ege ntị biko jee na eh, instagram ha nwee page

ndị Nsụka nwere ihe yes o n'ebe anyị nwere ihe na-eje ọrụ nsogbu adịghị mma Ee, bye bye. ọ dị mma thank you very much 09165348881 onye nọ n'ikuku
Hello, hello CBN biri kwe kwe kwe.
biri kwe o afa gị na ebe i si akpọ
Afa m bụ Esther from UNN. Esther aka asụọ

It's good to be good. oh. Na- Onye ahụ elepụkwa okwu ya mgbe anyị nọ. It's good to be good. Yes.
Ah, Madam Azụanụka echi azụ maka anụ ya. ụka log in azụ ada anụ ụka log in Onu kileme onu mi ewu Hey. kileme ni ọ na-eme danye oyi. afịa na-eme affect
Ee,

ọ gwara ya bụ o ji adị Okay. mma this eh, kind of eh, radio interaction ụfọdụ na-eche na ị bụ ndị onye Imo State eziokwu m mgbe m post when i was posting the eh, you know, flyer sị ọ na-esi from imo isi sị na ọ bụ onye nsụka onye Iheaka then an- eternal paint ụfọdụ eche na onye yoruba nwe ya mba because ọ enwere ebe ị na-esi- ga-afụ Amụrụ onye na ego around it is eternal paint just Yeah. ọ dịrị onwe ya nnọọ you Yeah. get the point so i'm happy that you are here today and i hope you are still gonna come again yes for hello sure.
good morning afa gị ebe i si akpọ

ọ dị mma ị ma na tupu ị na anyị ga-adrop address ebe a Yes. ga-enweta okay gaa n'iru let's eh, know the way we can get eh, tana paint na nsụka okay ebe a ga-enweta internal paint na nsụka bụ enugu ezike ee nọmba 6 nsụka road Ogurute ị gaa ebe a ị ga-afụ internal paint ị bịakwa na New Kenyatta market na enugu Lagos line.
I think you have double shop there. Yes, mm. I have double shop there. Ị gaa n'ebe ahụ na Lagos line na New Kenyatta Focus Plaza ị ga-afụ internal paint there ma chemical m na-ele ma chemical Okay. mgbe ihe niile e ji arụ paint ị gaa there ị ga-azụrụ ya ọ bụgodị na ị chọọ gị nwa chọọ ịrụ paint Mm. ị ga ebe a ị ga- m ga-enye gị raw ị chọkwazị paint e nwere enwe

onye nze 11B akpọkwa ego CBN na bịa ọ, udo dịrị Igbo ebe a- ekwu maka amụrụ onye na ego ụfọdụ na-asị na a na-anụ afa ya na egwu mana anụbero maka ya and ọ bụrụ ọdọrọ nke ị na-eme social media ị dịrọ very Agaghị m yes. you know, that is why most of them don't know you in person. You may consider. I will do that. I will do that. 09165348881. Can I take a few of our last callers?

Sentak Samuel Harmona.
oh good good good ọ bụ agba mere sara ha ego sara ha ụlọ Mba ahụ bụ ma Ụmagọ.
oke Samuel na ala Ụma- Ụmagọ. Ala. Ụmagọ. Ọ, Nwanne mmadụ. o nweta ụlọ o nwere ụlọ m gọọmenti ezigbo paint onye agha arụmụ na Ah,

thank you Okay. Ugbu a, anyị na-achịkọta achọrọ m ịgba egwu na studio i want to dance with amụrụ onye na ego okwu ikpeazụ ị ga-agwa ndị Nsukka just a way of telling them that as an Nsukka man you can make it even here in Nsukka anyị anụgo your story otu i si wee tee nkwụ gbuo akwụ ma all those things and today you are what you are in all standard you are a success okay so
yes ọ dị ka m si ekwu nụ onye abụla onye Nsukka mbe ị nọle ị nọle ihere emele gị bụ ị nọ Lagos ma o nweghị ihe ị na-eme ma ị chọghị ịlata Nsukka maka na Nsukka adịghị ịmọ m na Nsukka mee nke a mbe ị nọle ị nọle lata de o nweghị gaji ga-eme ekwuwe na Nsukka ọgwụ ezigbo ego eji m onwe m atụ na beginning o nweghị ego adịghị na ọ bụ ịlata bụrụ onye eziokwu gị na nwoke na nwaanyị mekọ ihe gwa m aka oshi ji adị erile nke mmadụ emele mmadụ jealousy nke gị ji eruru dị gị ka ya bụ m na-agwa ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ejere je waste onwe gị be nke a mee nke a bụ ime nke a ma imeme nke a ma ime nke a ma ọ bụ na ịlata gị be nke a lata na ndị ji enyere gị aka na Nsukka anọ Ah, yesterday ka m na-anụ na e nwere hotel eh, Governor Mba na-ekwu maka ya anyị kwuru ya about it last two weeks eh, five star hotel a chọ ịrụ n'Enugu State so a lot of persons were against it but eh, as at yesterday we heard that eh, the governor has endorsed it in fact na ebidogo the the work as we speak amụrụ onye cheta na paint ga supply paint a sị gị na They are bido listening, they are listening. Gaa n'iru, gwa ha, tell them, tell them.